Una stanza tutta per sé est su progetu natzionale aviadu dae su Soroptimist Internationals pro amaniare in su Cumandu Provinciale de sos Carabineris in Nùgoro un'aposentu pro collire sas fèminas vìtimas de violèntzia chi cheren presentare denùntzia. Unu mamentu dìlicu e dolorosu pro chie depet contare e ammentare su chi l'est capitadu. e pròpriu pro fàghere a manera chi sas fèminas s'intendant amparadas e ascurtadas, cumpresas, dae personale preparadu e cualificadu, su Soroptimist Club Nùgoro in collaboratzione chin su Cumandu Provinciale de sos Carabineris e su Comune at propostu su progetu. Pro finantziare sos traballos, Iobia a sas oto de sero, in su Teatru Eliseo s'at a fàghere un ispetàculu chin su soprano Paola Puggioni, acumpanzadu a sa chitarra e a su pianoforte dae su mastru Battista Giordano. Su Soroptimist International custu manzanu at presentadu su programma de sa manifestatzione In s'interi de una cunferèntzia istampa, a sa cale ant partecipau Rosa Canu, presidente de su Soroptimist, su colonnello Saverio Ceglie, cumandante provinciale de sos Carabineris, s'assessore a sos Servìtzios a sa pessone Valeria Romagna e su vice-sìndicu Sebastian Cocco. S'aposentu de Nùgoro at a èssere su primu in Sardigna. Bi nd'at chimbe in Torino, unu in Macerata e unu in Pisa. Sa presidente Canu at ammentadu pro ite su Soroptimist at detzisu de ammaniare custa faina, pro dare una manu de azudu a sas fèminas vìtimas de violèntzia chi oramai sun cada die de prus. Salvatore Usala, segretàriu de s'assòtziu Sedici Novembre, chi reunit sas pessones malàdias de Sla, est faghende una protesta noba pro fàghere a manera chi sas delìberas varadas dae sa Giunta regionale pro su progetu Ritornare a casa sian adeguadas e rispondant a sos bisonzos de sas pessones malàdias. Usala at aviadu s'isciòpero de sa gana e de su sídiu e at nau de esser prontu a non carrigare sas baterias si s'assessore a sa Sanidade Luigi Arru e su presidente de sa Regione Pigliaru non lu ritzivin. Sa delìbera chi at ristruturadu su progetu, ritornare a casa, at nau Usala, no andat bene. Abarrant unas cantas criticidades chi si depent currèzere deretu. Apo sinzaladu totu su chi no andat in sas propostas chi aia fatu ma totu fit zai iscritu a tavolinu e duncas no est serbiu a nudda a si presentare a sas riuniones de sa Commissione, at sighiu Usala. B'at un'acordu pro che bocare chimbichentos malàdios graves, medas an prus de una patologia, ma che los an a bocare su matessi dae su progetu, ritornare a casa. Sa professione aperta dae su carru, chin supra s'istatua de su Santu, eris borta 'e die at atancau in Nùgoro sa festa de Santu Sidore, amparadore de sos massajos. In su bichinau naschiu a inghìriu de sa cresiedda de sas Gràssias Betzas, pro more de su traballu de su piore Salvatore Cadinu e de su comitau organizadore, Sàpadu fit sa die de sa festa pagana, chin cantos, ballos, cùmbidos e ispàssiu. Domìnica, imbetzes, fit sa die de su Santu, de sa festa religiosa. A manzanu bi fit sa missa. Est istada s'ocasione pro beneìchere s'istendardu nobu donau dae su piore betzu, Gianfranco Frau. A borta 'e die an fatu sa professione chin s'istatua de su Santu. A issu sos massajos pedian s'amparu de s'incunza e de sas bèstias. Sas fèminas de su comitau an mudau su carru chin frores de campu, comente cheret sa traditzione, e chin ruches de ispica pro su bonaugùriu. Una borta assentau supra su carru, chin Santu Sidore, sa professone a passu lentu e cadentzau at trabicau sas carreras de Sèuna intonande precadorias e cantos sacros. Su Nùgoro Softball In su campu de Viale Mannironi, in ocasione de su secundu turnu de torrada de s'Italian Softball League, at aparegiau chin su Bollate, primu in classìfica, chi at pèrdiu pro sa prima borta in s'istajone. Sas nugoresas como sun secundas in classìfica e sichin a s'acurtziare a sos isparègios. In gara unu, acabada chin su puntègiu de bàtor a unu, sa formatzione de Gustavo Lisaso e Bartolo Florian at apoderau sos atacos de sas lombardas, mescamente gràssias a su capitanu Ambra Collina chi fit de bona mutria. Pro su Bollate sa trasferta in Sardigna est istada una pelea ca su Nùgoro Softball at mustrau de pòdere jocare coddu pro coddu chin cale si siat rivale. Sàpadu chi benit sas nugoresas s'an a pasare. In sa Serie D si connoschent giai sos primos resurtaos definitivos. Castiadas e Budoni saludan su torneo, su Lanusei abarrat in Interregionale, mentres Olbia e Turres, domìnica chi benit, s'an a jocare sos isparègios. Castiadas e Budoni an pèrdiu chin Cynthia e Lanusei. Sos gadduresos si sun distintos in custos annos, fachende fintzas una paja de campionaos de primu livellu, che a cussu de s'istajone colada. Su Budoni imbetzes at pacau sos puntos pèrdidos in sa fase centrale de su campionau, chi l'an custrintu a che sichire sas àteras iscuadras. Sos latziales an bintu chin su resurtau de duos a nudda, cundennande sa formatzione de Cerbone a retrocèdere. Su Castiadas de Bernardo Mereu at tzèdiu a su Lanusè chi cheriat ispantare e at pèrdiu unu a nudda. Olbia e Turres dumìnica an a jocare in su Vanni Sanna, sos tattaresos sun sos favorios gràssias a duos resurtados de profetu, ma s'Olbia chi at bintu in Grosseto est in gradu de parare fronte fintzas a sa Turres chi chin su Rieti at paregiadu unu a unu in sos suplementares.